Ndị be anyị ndewonu. Aha m bụ Adaọra Anyachebelu nke Mahadum Lagos. Isi ọrụ nchọcha m bụ nkwudosi ike na ọganihu omenala na asụsụ Igbo, ntụgharị uche n'aha ndị ụfọdụ ndị agụmagụ webatara na edemede ha. Mkpọlite. Aha bụ ihe e nyere mmadụ, ebe ma ọ bụ ihe ndị ọzọ e ji amata ha. Aha a na-enye mmadụ na ndụ ndị Igbo nwere mpụtara dị omimi karịa naanị iji wee mata mmadụ. A na-ezipụta aha site n'iji asụsụ. Asụsụ bụ otu ụzọ ndị mmadụ na ibe ha si emekọrịta. Asụsụ na aha so na ngwa ọrụ ndị odee agụmagụ na-eji emepụta edemede ha. Asụsụ na agụmagụ bụ ihe otu, agbụrụ ma ọ bụ mba zukọrọ ọnụ wee nwere. Ebumnobi ọrụ nchọcha a bụ inyocha aha e nyere agwa ndị dị n'akwụkwọ agụmagụ e ji wee kwara ngwa ọrụ n'ọrụ nchọcha a. Mpụtara aha ndị ahụ na otu aha ndị ahụ si enye aka na nkwalite nkwugidesi ike asụsụ na omenala ndị Igbo ma ọ bụ ụzọ ha nwere ike isi wee weta ọdịda na asụsụ na omenala Igbo. Akwụkwọ agụmagụ ndị e ji wee kwara ngwa ọrụ n'ọrụ nchọcha a bụ Iduuazị, The Potter's Wheel nke Ike, Ejije Obidiya nke Akọma, Iduuazị Ihe Onye Metara nke Ọfọmata na Iduuazị Purple's Hibiscus nke Adichie. Abụọ n'ime akwụkwọ agụmagụ ndị nke e dere n'Igbo, ebe abụọ ndị ọzọ ka e dere na Bekee. N'agbanyeghị ma e dere ha n'Igbo ma ọ bụ na e dere ha na Bekee, ihe kachasị mkpa bụ na ndị dere ha bụ akwụkwọ agụmagụ bụchasị ndị Igbo. Nchọcha ihe ndị e merela banyere aha. Ọtụtụ ndị emeela nchọcha dị ka o si metụta aha ndị Igbo, mana oge ụfọdụ ọ na-adị ka aha enweghị ihe dị oke mkpa n'ime ya nke na a ga-etinye uchu n'ọmụmụ ya. Mana Doja kọwara na ngalaba ọmụmụ aha enyela ohere maka mmụta na nlebawanye anya na ndokọ na mmekọrịta dị n'ime otu asụsụ na n'etiti asụsụ ndị ọzọ. Ebeme kwupụtara na aha na-akpalite agụgụ ala na omenala ndị nwe ya site n'igosipụta ka ndị ahụ si eche echiche ma na-ahụkwa ụwa dịrubere ha okirikiri. Ụbahakwe lebarara anya n'omenala ndị mejupụtara ahaaka ndị Igbo. Ọ kọwapụtara na ahaaka ndị Afrịka na nke ndị Igbo kpọmkwem bụ nchịkọta nkọwapụta ndị nwe aha ahụ, na nkọwata zuru oke gbasara ndụ onye Afrịka na-agba elu n'aha ọmụmụ ọdịnja e nyere onye ahụ. Aha dị otu ahụ na-ekwu ihe gbasara nne na nna nakwa ezinaụlọ Onye dị otu ahụ si n'ime ya pụta, tinyekwara ihe ndị obodo ahụ a mụrụ onye ahụ n'ime ya hụtara dị ka ihe dị mma ma ọ bụ ihe dị njọ. Mana n'ime ndị nchọcha niile a e lebara anya n'akwụkwọ nchọcha a, ọ dịghị onye n'ime ha lebara anya dị ka o si metụta aha ndị e webatara n'agụmagụ ọdịnala, agụmagụ ndị a e ji mee nchọcha, na ụzọ aha ndị ahụ si akwalite ma ọ bụ eweta ọdịda asụsụ na omenala Igbo. N'ihi nke a ka nchọcha a ji dị oke mkpa. Ntọsasị ihe ụfọdụ a chọpụtara N'ihi oge, anyị agaghị agụpụtara aha ndị a chọpụtara n'akwụkwọ agụmagụ ndị a n'otu n'otu, ma dịka anyị na-emezi ntọsasị, anyị ga-ewebata ndị nke metụtara ihe a na-ekwu. A ga-ahụzị aha ndị ọzọ n'edemede a n'uju. Ngwaọrụ e ji mee nchọcha a gosiri na Ike na Adichie webatara ọtụtụ aha ndị Bekee, ebe Akọma webatara naanị aha anọ abụghị aha ndị Igbo. Mana Ọfọmata enweghị ka o si webata aha ọbụla abụghị aha ndị Igbo n'agụmagụ ya. Nke a gosiri na ndị odee nwere ike iji naanị aha ndị Igbo wee mejupụta agwa ndị n'agụmagụ ha. Ugbua ka anyị lebanyezie anya otu aha ndị ahụ si ewepụta omenala maọbụ ọdịnala ma nkwenye ndị Igbo n'uju. Anyị kebiri aha ndị a n'otu n'otu iji wee kọwa nke a ọfụma. Nke mbụ bụ aha ndị na-egosipụta izu ma ọ bụ ahịa ndị Igbo. Ndị Igbo na-agbado ụkwụ n'ụbọchị a mụrụ nwata wee na-enye ụmụ ha aha. Ha nwere ụbọchị anọ na-eme otu izu. Ụbọchị anọ ndị a bụ aha ahịa anọ ndị Igbo nwere nke bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ndị odee webatara ụfọdụ aha gosipụta aha ahịa ndị Igbo. Mgbafọ, Mgbọkwọ, ndị a bụ aha a na-enye ụmụ nwaanyị a mụrụ na ụbọchị Afọ ma ọ bụ ụbọchị Nkwọ. Nwafọ, Udenkwọ, Aha ndị a na-enye ụmụ nwoke a mụrụ n'ụbọchị Afọ maọbụ n'ụbọchị Nkwọ. Aha nke ọzọ bụ otu ọzọ bụ aha ndị gosipụta otu ndị Igbo si wee hụta ndụ. Ndị Igbo na-ahụta ndụ dịka ihe kachasị mkpa. Nkwenye ha gbara elu n'ụfọdụ aha ndị a dịka Kambiri, kwee ka m biri, nke a bụ ekpere arịrịọ maka ndụ. Nke a bụ aha Maazị Eugene nyere otu nwa nwaanyị ọ mụtara n'ihi na ọ bụ naanị ụmụ nwaanyị abụọ ka ọ mụtara. wee na-arịọ Chineke ka o kwee ka ya bụ nwata dịrị ndụ. Otu nke ọzọ wee bụrụ aha na-egosipụta nkwenye ndị Igbo n'ebe ọnwụ dị. Ndị Igbo kwenyere na ọnwụ bụ ihe dị njọ nke na-ebute anya mmiri, mwute na arịrị. Nkwenye dị otu a pụtara ihe n'ụfọdụ aha ndị odee nyere agwa dị n'agụmagụ ha dịka Ọnwụka, Ọnwụhaa, Ọnwụbarịrị. Ọmụmaatụ, Ọnwụbarịrị, ọnwụ na-ebute mwute, iru uju, anya mmiri. Ọnwụbarịrị, nwoke chukwudoro Ọnwụhaa wee were mma wee tụkwasa ya n'azụ. ka o wee gbuo ya. Aha ya pụtara na ọnwụ na-ebute arịrị. N'ihi ya ka o ji wee gbaa mbọ gbuo Ọnwụha onye buteere ndị Alaukwu arịrị site n'igbu dike ha ji eje mba bụ Ọhahụrụ. Nke ọzọ bụkwa Ọnwụajụase mana n'ihi oge anyị agaghị agazi n'ihu na nkọwa. Otu nke ọzọ wee bụrụ aha ndị na-egosipụta nkwenye ndị Igbo n'ebe ọfọ dị. Ndị Igbo kwenyere na ọfọ na-egosipụta aka na ikpe nkwụmọtọ. N'ihi nke a, onye ji ọfọ wee na-eme ihe na-ekwu ma ọ bụ na-ekwu ihe ga-akwụ n'eziokwu. Ụfọdụ aha ndị na-egosipụta ọnọdụ ọfọ na ndụ ndị Igbo ndị gbara elu n'akwụkwọ agụmagụ gụnyere Ọmaife nke mkpọru n'isi ya bụ Ọmaife Jideọfọ, Ejimọfọnna, Iheegbu, Akajiọfọ. Akajiọfọ pụtara onye e nyere ikike ijide ọfọ. Nke a bụ aha otutu e nwere ike inye mmadụ. Ọ bụ aha e nyere otu agwa dị na akwụkwọ Ọfọmata, Akajiọfọ nke mbụ ndị Ndagburu. Ọ bụ aha echichi Ọzọ Uruagwụ. Dị ka Ọfọmata si kọwaa, ha na-ekwukwa na ọfọ ahụ ọ na-eji n'aka mgbe ọ bụla sokwa n'ike o nwere maka ọ dịghị ihe ọ bụla o ji ọfọ ahụ n'aka kwuo agaghị eme, kama ihe ahụ agaghị eme, o mee mmaji. Ọ bụrụgodị ọnụ ka o ji ọfọ ahụ wee bụọ mmadụ, kama ọnụ ahụ agaghị ere, o ree mmaji. E nwekwa afa ndị na-egosipụta ọmụmụ otu ndị Igbo si wee na-ahụta ọmụmụ n'ihi na ndị Igbo hụtara ọmụmụ dịka otu n'ime ihe ha were dịka akụ na ụba ha nwere. Ọ bụ n'ihi nke a mere na ha anaghị eji ọmụmụ egwu egwu, karịsịa ọmụmụ nwoke, n'ihi na ha kwenyere na ọ bụ site n'ụzọ dị otu a ka obi ma ọ bụ ezinụlọ agaghị echi. Ụdị aha dị otu a dịka bụ Obiechina, Obianọ, Ọnụigbo, Ezenwa, Nwokenaagụ, Nwakaakụ, Nwaọbịara na ndị ọzọ. anyị agazịa n'otu nke na-egosipụta nkwenye ndị Igbo n'ebe chi dị ndị Igbo kwenyere na e nwere chi kachasị chi niile onye kere ihe niile pụrụ ime ihe niile ụdị aha dị egosipụta nkwenye dị otu a gbara elu na ụfọdụ akwụkwọ agụmagụ ndị a dịka Okechukwu Ekeneme Ogechukwu Amuche Chinwe Okechi Nkechi Nkechi Ahinze Mmadụabụchi na Chukwudifu anyị agakwa na ndị aha ndị na-egosipụta agwa mmadụ Ndị Igbo na-enyekwa aha iji gosi agwa onye ahụ. Ụfọdụ aha ndị a nwere ike bụrụ aha mkpọlị iji gosi otu mmadụ si gbaa ajọ maọbụ otu onye ahụ dị njọ n'ile anya. Ụfọdụ bụkwa aha otutu nke e ji eto akparamagwa mmadụ maọbụ otu mmadụ dị. Ọmụmaatụ, Nwaetohịampio, Ọhụọkaa. Nke a bụ onye na-ekwu ihe ọbụla ọ hụrụ. Ọhụọkaa bụ aha otutu Nzeka dịka aha otutu ya siri dị. Ọ bụ ya hụrụ ma gbakwaa ama maka ndị gburu Ọhahụrụ. Dịka Ọfọmata si kọwaa ya, ozugbo o bilitere ka o kwuo okwu, ha bido tuwe ya aha a na-etu ya, Ọhụ Ọkaa! Ọhụ Ọkaa! Ọhụ Ọkaa! N'ihi na ha maara ya dịka mmanya, ọ naghị ezo ahịhịa, ihe ọjọọ ọbụla ọ hụrụ maọbụ nụ na ntị na e mere, o kwuo ya ka ndị mmadụ mara maka ya. Nke a ka a ga-ahụ na ihu akwụkwọ iri abụọ na abụọ na nke Ọfọmata. E nwekwa aha ndị di na nwunye na-akpọrịta onwe ha dịka Ọmasịrị di ya, Obi di ya, enyi di ya, Ugo di ya na ndị ọzọ. E nwekwa aha ndị na-egosipụta otu mmadụ dị n'ile anya. Ndị Igbo na-enyekwa aha igosi otu mmadụ dị n'ile anya. Ọmụmaatụ, Ọhahụrụ. Nke a pụtara ndị ọzọ bịa soro hụrụ m ụdị ihe hụrụ ụdị ihe a m na-ahụ. Ọfọmata kọwara mpụtara aha otu a. Ị jụkwanụ ase ya ihe gbasara mma ụmụ nwaanyị a kọwara gị ihe kpatara ọchịchọ ahụ a na-achọ ya ji echu ha ụra bụ maka na mma ọ mara na-ese okwu. Ọhahụrụ machara mma mma agwụ. Ọ bụ ụdịrị mma ahụ ọ mara kpatara nne ya jiri wee gụọ ya ọha soro m hụrụ. E nwekwara ụdị aha na-egosipụta mmekọrịta dị n'etiti na mmadụ ibe ya dịka Obiọra na ndị ọzọ. Na mmechi, asụsụ na aha bụ aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri n'ihi na ọ bụ asụsụ ka e ji ezipụta aha. Aha na akụkụ nke ya bụ otu ụzọ e si egosipụta asụsụ. Ọtụtụ aha ndị Igbo bụkwa ahịrịokwu na-emejupụta ha. Ụdị mmekọrịta dị otu a dịkwa n'ebe aha, aha, asụsụ na agụmagụ dị. Agụm, agụmagụ bụ iji asụsụ n'ụzọ nka wee zipụta ebumnobi odee, ebe asụsụ na akụkụ nke ya na-eme ka agụmagụ nwee ndụ na mpụtara. Ma asụsụ ma aha na agụmagụ bụchasị ụzọ e nwere ike isi akwalite omenala ndị nke asụsụ sokwa n'ime ya. Ntụsasị aha ndị a ndị odee agụmagụ ndị e jiri wee kwara ngwa ọrụ na nchọcha a gosiri na ụfọdụ ndị odee na-enye agwa dị n'edemede ha aha ga-enye aka gosipụta ma kwalite asụsụ na omenala Igbo. Ụfọdụ nyere aha Bekee ma ọ bụ aha sitere n'asụsụ agbụrụ ndị ọzọ, ebe ụfọdụ ndị odee gbalịrị webata aha Igbo oge ụfọdụ debiri ha edebi nke na mpụtara na nghọta dị n'aha ndị ahụ agbachaghịzi elu. Ụfọdụ kwa webatara aha enweghị mpụtara ma ncha. Ụdị akparamagwa dị otu a na-ebute nnukwu amamaka n'ihu nye nkwụdosi ike, nkwalite, ntolite na mmụba asụsụ na omenala Igbo. Nchọcha a gosikwara na ụfọdụ ndị odee agụmagụ gbara mbọ ịkọ gbara mbọ ịkọwapụta mpụtara aha ha nyere agwa ha. Nke a bụ ihe dị mma ma kwesịkwa nṅomi. Inye aha sitere n'asụsụ na agbụrụ mba ndị ọzọ ga-enye aka ebuto ebute ọdịda na mmekpa ahụ nye asụsụ na omenala Igbo. Na nchịkọta, aha, asụsụ na agụmagụ so n'ụzọ omenala si amụba ma na-akwụdosi ike n'ihi na aha, asụsụ na agụmagụ laa, omenala alaa, omenala laa, aha, asụsụ na agụmagụ alaa. Ha atọ na-akwado onwe ha. N'ihi nke a, ndị odee lezie anya ma kpachapụkwa anya oge ha na-emepụta aha ndị ga-adị n'agụmagụ ha, site n'otu aka ahụ gbaa gbaa nnọọ mbọ webata aha ndị nwe- nwere ezigbo mpụtara dịka o si wee metụta omenala nkwenye na usoro ebimndụ ndị Igbo ọ ga-enye aka nke ukwuu na nkwalite na nkwụdosi ike asụsụ na omenala Igbo n'ihi na oge ndị ọgụụ na-agụ ma na-akpọpụtakwa aha ndị ahụ ọtụtụ n'ime ha ga-enwe mmasị ọkachasị ndị abụghị ndị Igbo ịchọ ịmata ka e si akpọpụta aha ndị ahụ nke ọma, tinyekwara ịmata mpụtara aha ndị ahụ. N'ụzọ dị otu a, asụsụ na omenala Igbo ga na-agbasa, na-amụba ma na-akwụdosikwa ike. Ndewonụ.